igbo bụ igbo ekene m unu igbo bụ igbo ekene m unu nigeria maka na ana m ekene ọra nwoke na-ekene ọra nwaanyị na-ekene nne nwoke na nne nwaanyị na-ekene ụmụazị ndị ikolobịa na agbọghọbịa wee kene ndị igwe dị iche iche kene ndị eze kene ndị ọchịchị dị iche iche ị na-achị na n'ime ogbe gị ị na-achị n'obodo gị ị na-achị na na steeti ị na-achị na federal ebe ọbụla ị na-achị udo dịrị gị ma nwoke dị ya ma nwaanyị dị ya ndị lọlọ ndị iyom akụ ana m ekene unu onye unu na-anụ onu ya bụ dọkịnta arịnzechukwu bụlan Udo ndị ụwa n'Enugwu Ukwu, Ochekwa obodo, Ọba ekpocha ngwuru Enugwu Ukwu na Ụmụnrị, Ambassador for Peace. Ụmụnne m, a sị ka anyị wetara unu nkọwa dịka udo ndị ụwa na-ewetara unu nkọwa mgbe ọbụla na udo ndị ụwa tv m wee na-ayọ gị n'ụbọchị nke taa ka ị kpudebe oche gị nso kpudebe ntị gị ka ị nụrụ nkọwa anyị ya-akọwa maka na anyị na-akọwa ya na mkpụrụ ụbọchị ise n'izu ụka nke igbo bụ friday anyị na-akọwabu ya na kwa friday ọbụla mana kịta anyị chọzi ka ọ bụrụ izuụka naabọ anyị na-enwe ya bụ nkọwa ọtụtụ mgbe unu anụrọ onu anyị o nwere ka o si wee dị maka a sị na ife mere ede ede ji bee nwịị mana ụmụnne m sonakwara anyị na ọ ga-abalụ gị nkọwa anyị tata wee bụrụ nkọwa m na-akọwa tata wee bụrụ ihe gbasara nsogbu ezinụlọ ọtụtụ mgbe ezinụlọ dị iche iche na-enwe nsogbu na-enwe ọtụtụ ọgba aghara nke a na-ajụ kedu ife na-ebute ya ihe na-ebute ọgba aghara ezinụlọ erika erika ya ka nchọ ka m kọwala unu tata maka na a sị na ikwu amarọ ibe ezi ya tupel tupel tupel na aja manara ịgbakwuru gbaba n'imi a sị na nwa maala nna ya amaala ndị ichie ife a fụ na ike nne ewu a fụ ya na nwa ya ọ bụrụ omenala ife a fụrọ na ike nne ewu e jee fụ ya na nwa ya ọ bụrụ alụ anụ egbunurọ ka amarọ ka esi abọ ma anụ a na-egburi egburi egbuo ya abọọ ya ka esi were abọ ya ọka ka ọ bụrụ nta buru egbe wee baa ọfịa wee sị ka ya chọọ ife ya ga-eri o wee nọgide n'agụ ebe ọ na-achọ ife ọ ya eri ife ọ ga-agbagbu na nta chi na-ekelu ka o jiri ọ fụrọ ife ọ ya egbu ọ kajie egbe tinye na akpa ka ya nabazia ya wee tụgharịzia azụ ya nezie anya fụ anụ na-aga ọ gaa iru ọ gaa azụ ọ gaa iru ọ gaa azụ o dozie egbe ya gbagburu ya tọ buru ya bụ anụ naruo na be ya bọgide ya bụ anụ bọpụta ya mgbe bụnarị mgbe isiokwu m wee bụrụ nsogbu ezinụnọ ife na-ebute ya na mbido nkọwa mbụ ụfọdụ ndị nsogbu ezinụnọ na-esitegodu n'ịnụ na nkwado ka esi wee kwado anụmdi na nwunye ezinụnọ ọtụtụ mgbe ụfọdụ jere ka ya nụọ nwaanyị maka na nwaanyị ji ego ọ bụrọ mmasị ya ịnụ nwaanyị anwa na ọ na-anụ ya na ọ na-atọ ya ụtọ na ya fụrụ ya n'anya na ọ maka na nwaanyị mee gịnị na nwaanyị ji ego ka ya jee nụta ya ọ na-ebute nsogbu ezinụnọ ọ nụtazia nwaanyị anwa o nwee ike echi aka agha nwaanyị ego ayazi adị ebido nwebe esemokwu ụfọdụ ọ nụta nwaanyị ahụ nwaanyị akpachie onwe ya ghara iwepụta ego anwa maka na ọ bụrọ na- ọ bụrọ gị nwaanyị ga na-akụrụ nwoke na nwoke ya na-akụrụ nwaanyị esemokwu ebido mbọsị ahụ bido ozugbo ozugbo a na-ajụ kedu ife na-ese mgbe ọ na ha nọ n'ọgba aghara mgbe ọ na ha nọ n'ọgba aghara kedu maka ife ọ bụ ejirọ obu ọcha wee nụ ya bụ di na nwunye ọtụtụ mgbe ụfọdụ ụmụ nwaanyị ga-ejelu di maka na nwoke nwere ego ọ nụrụ ya na ya fụ nwoke anwa n'anya no maka na ya fụrụ ya na o nwere ego ya jee liwe ego o nwezi ike o luo na onye ego anwa adakọtazi aka ga nwoke ma ego adịzịna nsogbu ebido mbọsị ha dọba enwe ọgbagha dị iche iche isiokwu m wee bụrụ na nwoke na nwaanyị ọbụla ga-anụ nwaanyị a ga-eme ọra ajụjụ jeenụ mee ọra ajụjụ ka ị chọpụta na nwaanyị ahụ ị na-anụ bụ nwunye gị chọpụta na nwoke ahụ ị na-anụ bụ nwunye gị jee jụọ ese jee gbaa afa ka ị malụ ma nwaanyị ahụ ọ kwa nwunye gị ka ọ bụ ka ị malụ ma nwoke ahụ na-abịara gị ma ọ kwa di gị ka ọ bụ ị chọọ i jee na omenala gbaa nya bụ afa ị chọọ i jee n'ụnọ ụka jee jụọ ese na gị dị sure na ebe ị na-eje na eziokwu ka a ga-agwa gị ebe ahụ maka ọtụtụ mgbe ụfọdụ jee jụọ ọ bụ na ebe o je abụrọ ebe a ga-agwa ya nke bụ eziokwu eduo ya onye na-abụrọ nwunye ya ụfọdụ eduo ya onye na-abụrọ di ya o nwere ndị bụ nọ na na onye na-eje ụka na- n'aka ya bụ pastor were maka na ya nọ- na onye ọ member ya ụdị eje nụrụ ya ka ọ bụ na member ya nụrụ nwaanyị ma member ya nụrụ di eruzi ọgba aghara na-adị a na-enelu anya enelu site na ajụjụ mbụ onye a na-eje ịnụnụ o nwere ihe jikọ mụ na ya n'ọbara ife a na-akpọ ijikọ n'ọbara bụ o nwere ebe anyị si metụta na nwanne ọ n'ikwu nne ọ n'ikwu nne nna ọ n'ikwu nne nne maka o nwee ebe unu nwere mmetụta arụ ọbara unu ebidogo mbọsị ahụ abaa na nsogbu ezinụnọ nke na-eweta na a na-amụ nwa ọ na-anwụ nke na-eweta na aba amasị atụ na atụ masị amụ na amụ a na-asị na nwoke ka o si n'aka na ọ nwaanyị ka o si n'aka na amarọ na ụmụnne naabọ na-anụ di na nwunye ọ ya ara aga nke butere alụ ọtụtụ mgbe mmadụ na-eduru nwa ya mmadụ ka nwa ya nwoke ya na-agwa ya na ya afụgokwana nwaanyị ya ya anụwa obi ya nne na nna ajụ sị na ọ ya ara anụ ya na onye nke ba lụtere ka nwa ya nwoke ya anụ emekọtazi ya emekọta ya okwele nke nwoke ekweta n'ife nne na nna ya kwuru mana onye ahụ unu na-edunye nwere ike ọ ghara abụ onye mmasị obi ya ọ dịrị ya na nne na nna ya ekwugo ya ọgba aghara ebidogo mbọsị anwa mee gịnị dịba maka onye ahụ ọ nụ abụrọ ọchịchọ obi ya unu esimara ndị nne na nna mgbe ụfọdụ nwaanyị agwa gị na onye eke afọ na ọ nya ya anụ ọ bụrụ di ya nne na nna ajụ o nwere nke fa na-aga ajụ ọ baa uru kedu ka unu ya esi wee jụ o wee baa uru unu ya eje ma ọra ajụjụ mara ka ngwuru be nwoke anwa si wee dị si n'azụ ajụọ ajụjụ onye na-abịarụ nwa m kedu ka ngwuru be nna ya si wee dị udo ọ dịkwa na ezinụlọ anwa ka enwere ọgba aghara kedu ife butere ọgba aghara ahụ maka o nwe ezinụlọ ya nwere ọgba aghara di na nwunye ụfọdụ ọ nwoke ka o si n'aka nwaanyị abụrụ ezigbote mmadụ and ife ọzọ na-ebutekwa nsogbu ezinụlọ bụ gịnị asịrị nwoke ọbụla ya anụ nwaanyị jee afịa nwaanyị ọbụla ya anụ di jee afịa i ruo n'afịa i gote ife a na-akpọ ugegbe anya chọba ya n'afịa na ị ya afụ ya ugegbe anya nwere ovu anya na ovu ntị bụ nwoke gotie ka i wee na-anụ nwaanyị nwaanyị gotie ka i wee na-anụ di kedu ife a na-akpọ ugegbe anya nwere ovu anya na ovu ntị maka ụfọdụ ya asị kedụzi nke udo ndị ụwa sị na ugegbe anya na ofu ugegbe anya na ofu nwere ofu anya na ofu ntị ka eje chọba ya n'afịa na kee ihe esi ya nweta ya ma ị malụ ya ma i ruo n'afịa bụ imechie ofu ntị gị imechie ofu anya gị ovu anya na ovu ntị ka eji anụ di na nwunye ntị ahụ imechiri emechi bụ ntị gịnị ntị ndị ezi anya imechiri emechi bụ gịnị anya ndị ezi anya imeghere emeghe bụ anya nke iji afụ nwunye gị ntị nke imeghere emeghe bụ ntị nke iji afụ nwunye gị gị bụ nwaanyị anya nke imechiri emechi bụ anya ndị ezi ntị nke imechiri emechi bụ ntị ndị ezi anya nke imeghere emeghe bụ anya nke iji afụ di gị ntị nke imeghere emeghe bụ gịnị ntị nke iji afụ di gị ọtụtụ mgbe ndị mmadụ ga-anọ n'ezi na-akọrọ gị nwoke ya ji fụ nwunye gị ebe ya ji fụ ya ebe nke nna onye nwa na-akọrọ gị ebe ahụ ọ fụ nwunye gị kedu ife ị jụrụ ya jụọ nya kedu ife ọ gwara nwunye gị mgbe ọ fụrụ ya maka na ọ bụrụ na ọ chọrọ udo na ezinụlọ gị ọ ya akpọ nwunye gị dụọ nya ọdụ ọ ghara abịa kọwara gị ya bụ akụkọ ọ gbasaa gị na nwunye gị ọ ya anụ ya ọ bụ gị nwaanyị ka a na-akọrọ maka di gị ị na-ege ntị ma gị afụrọ n'anya onye nwa gbasaa gị na di gị ọ ga-anụ gị ka anyị rapụ asịrị onye sị gị onye sị gị nke jọgbuziri onwe ya kịta butela ọgbaghara ezinụlọ bụ gịnị nke ekwentị nke oyibo kpọrọ gịnị fon nke a bụzi nke jọgburu onwe ya buteziri na ọgbaghara na-adị n'ezinụlọ mgbe ọbụla nwaanyị a kedu ive jikọ gị na fon di gị nwoke kedu ive jikọ gị na fon nwunye gị ka m jụọ gị ajụjụ ọgbaghara ka ị na-etinye na be gị wepụ anya na fon nwunye gị gị bụ nwoke wepụ anya na fon nwunye gị nwaanyị wepụ anya na fon di ya ka udo dị n'ezinụlọ unu nwaanyị maara ive amagwala ive onye ya emebi emebi eme gịnị emebigwo isiokwu m wee bụrụ ị ga-anụ nwaanyị nelu anya ka ị mara onye ị na-anụ ma ọkwa nwunye gị ejine na nwaanyị nwere ego ka ị wee nụọ ya ejine na nwoke nwere ego ka ị wee nụọ ya di ego abụrọ ịfụnanya ezinụlọ ịfụnanya bụ ive na-esi n'ime mkpụrụ obi o nwere nwaanyị nụrụ di di ya nwere ego ma ọ enwegwu mkpụrụ obi ịfụnanya n'ime ndụ ya kedu maka ive ọ bụ daa nna anyị n'isi na-awakwa m akwasị gị jee na kabọọdụ gị jee were ego na gị jebe ụlọ ọgwụ ma ọ bụrụ na ego isi anwa na-awa nwaanyị na ọka ya bụ nne anyị me gịnị nee ya anya n'iru bịa bịa anyị aka nne ka eke ime kedu nke bụ isi ọwa nọrọ nke ya bụ ụmụ nna anyị ka ọ na-awa ọ ive nwaanyị anwa chọrọ ọ na-ebute ọgba aghara gị bụ nwoke nee anya na be gị ka gị na nwunye gị mee udo ọtụtụ mgbe ive na-ebute esemokwu bụ nwaanyị ụfọdụ ụmụ nwoke na-eji maka na ọ nụ nwaanyị were mmegide na anya ukwu nke oyibo kpọrọ intimidation were ya na-anụ nwaanyị ọ jọka gị bụ nwoke na-eme ya n'ezinụlọ gị anyị ghọtara na nwoke na nwaanyị bụ ofu otu anụ arụ ndị gbara akwụkwọ mbọsị ndị ọrụ ụlọ ụka ụkọchukwu ma ọ fada gbara unu akwụkwọ ma pastọ gbara unu akwụkwọ gwara unu na unu naabọ abụgoro gịnị ofu otu anụ arụ o nwere ihe aka nri ya eme aka ekpe ara ama o nwere ihe aka ekpe ya eme aka nri ara ama gị bụ nwoke kedu ife ị ga-ezozi nwunye gị ka i si eje ana gị bụ nwaanyị ka ị ga-ezozi di gị ka i si eje ana o so n'ihe na-ebute gịnị ọgba aghara ezinụlọ ụfọdụ ezinụlọ tata ị jụ nwoke ya pụta ụtụtụ kwado pụọ nwaanyị enwere ike ịsị na ebe di ya jebere ọ maka ọ jọka o gosiri na di na nwunye ahụ abụrụ di na nwunye na fa abụrụ otu anụ arụ nke nwoke na-anụ nwaanyị onye ọzọ nwaanyị na-anụ di onye ọzọ maka ọ bụrụ na abụ na-anụ ofu unu otu abụ nzi aba n'ụlọ yipụ akwa n'ime ezinụlọ gbara ọtọ n'ime onwe unu mgbe sọrọ unu ka i si kwesị na-agwa di nwunye gị ka m jee ebe dị otu i si ebe ahụ jee ebe ọzọ oyibo mere ihe na ọ dị easy ị kpọọ nwunye gị n'ekwentị nne esi m ebe a jee ebe dị otu ị makwara amalụ anaghị ama amụ nwe ka o si dị n'ezi ka nwaanyị nwee ike ịkọwanwu na otu di ya si gwa ka esi eje ana gị bụ nwaanyị otu a ka ọ dịrị gị nwaanyị na-apụta ụtụtụ kwado si be di ya wee pụọ ma di ya amarọ ka o si eje ana unu egburu egbu ife ị chọ bụ gịnị ọgba aghara ezinụlọ kedu ife unu ya-atọrọ ụmụaka unu kedu ife unu ya-akọwara ụmụaka unu ụfọdụ nsogbu ezinụlọ bụrụ nwoke ị nụrụ n'oge ịnụ nwaanyị enwe ihe eji anụ nwaanyị enwere mmụọ eji anụ nwaanyị nke oyibo kpọrọ spirit of marriage ụkwa na-aga o ruo oge ya ọ chaa ọ chachaa ụkwa jiri aka si n'elu mee gịnị daa onye nwe ebulie ya ụkwa na-achara acha iwe kwa anya ịkwakwo ji akwakwo iwe bụ n'ime ewelu ọka aka gị mmalụ ọka aka gị mmalụ maka na ọ gị chọrọ ka i were ya mgbe chukwu na-achọrọ ka ọ daa enu isi na nwa gị maka ị bụ onye bụ nwoke ị kwesịrị ịma na o rugo mgbe i ji anụ nwaanyị kedu ife na-akụzi mmadụ ife ọ na-eme n'ụwa gịnị ọ bụ ya ọ bụ ya nụwa nwaanyị jee nụwa nwaanyị ụfọdụ ezinụlọ a na-enwe nsogbu na ya bụ na ụfọdụ lụrụ nwaanyị ma ya enwere ike ịkọwanwu ka panty nwunye ya na-eyi n'ukwu a sị ya mechọọ kịta kwuo ka panty nwunye ya na-eyi n'ukwu ọ ya na-akọwanwu ọ ya na-akọwanwu bra nwunye na-eyi ụzọ ife naabọ ị kọwanwurọ ebe nwunye gị nọ kedu ife gosi na gị na nwaanyị a na-anụ di na nwunye ụfọdụ nụ nwaanyị ma enwere ike ịgakata n'ezi ka e gote slippers nata chinye nwunye ya nne nekene ya otu aka arụ na otu ọbụla aka ra gị bụ nwoke ka ba anụ na-egosi nwaanyị na ọ gị na-anụ ya ife ọbụla ị nwenwuru nwere ike iweta ya nye nwunye gị ọ na-atọ nwaanyị ụtọ ma a sị na nke bụ di ya meere ya nya sọkwa ya bụrụ handkerchief eji efiche iru i gote nye nwunye gị ọ na-atọ ya ụtọ otu a ka ọ dị gị bụ nwaanyị isi mbido ezinụlọ bụ di na nwunye nụọ di bata n'ụlọ unu naabọ nọrụ jụọ onwe unu ajụjụ unu nwee nkọwa nwaanyị akọwara nwoke ka esi dị ife ya na-asọ na ife na-atọ ya ụtọ n'obi ị bụ nwoke akọwara nwunye gị ife ị na-asọ na ife na-atọ gị ụtọ n'obi unu dụ mbụ malụ ka unu si wee bido ụwa wee bido wee gaba ọ ga-enyere unu aka ma ezinụlọ ọbụla di na nwunye na-enwerọ nkọwa n'ime onwe fa fa na-ebi ndụ aghụghọ gị bụ nwoke wepụ aghụghọ n'ime gị ka udo dị gị n'ezinụlọ gị ụfọdụ ụmụ nwoke ara akpọ nwunye ya ife maka gịnị ọ bụrọ nwunye ka ọ na-anụ ọtụtụ mgbe ya bụ ezinụlọ kịta nwaanyị nwoke achọ nwoke abụrụ nwaanyị a na-ekogharị anya ụmụnne di ya a na-anụsa nwaanyị ọgụ maka bụrụ na o nwerọ ofu ife gbasara di ya nwunye ya maara maka ụfọdụ ụfọdụ ezinụlọ nwaanyị na-abụ onye nwere ogburu ọnụ ọ ghara akọ ebe ọ na-agafe bịa n'ezinụlọ onye edi emekwa asị na ya na di ya nọ n'udo onye edi ụfọdụ nwoke a na-echi nwaanyị chiri ka nchi nwaanyị ọbụla ya aga ọ fụ di ya ọ kụja gị bụ nwoke ọ nwunye gị dị ife anwa ka ọ bụ maid gị ka m jụọ gị ajụjụ ọ bụrụ na nwunye gị fụ gị ọ kụja egwu atụba ya kedu ife o gosiri na nwunye ejuru ebi na udo adịrọ na ezinụlọ kedu ife onye ezi ya emezi ma ọ bụ ụfọdụ fụ di ya ka ọ na-abata otu nwa obi mmiri anọ apụọ ya ụfọdụ fụ nwunye ka ọ na-abata otu obi mmiri apụọ ya nwoke fụrụ nwunye ka ọ na-abata obi mmiri fọbịa ọ nwunye gị dị ife anwa ka ọ bụ onye agha dara gị ka ọ bụ ọ bụ iwu onye uwe ojii dere gị nwa di na nwunye ahụ ebu ebu nwoke kwesịrị ọ fụ nwunye ya ọcha ṅụọrị ya makụọ ya ma susuo ọnụ nwaanyị afụ di ya ọcha ṅụọrị ya makụọ ya ma susuo ọnụ nwoke ya apụ ụtụtụ o jee fụ nwunye ya malụ ka o si teta ụla fa ajụọ onwe fa ajụjụ kpọọ iru ọtụtụ ezinụlọ gbara nge nge nwaanyị ya apụ nwoke ya apụ o dee akwụkwọ tụọ ya na tebụl tinye ego jewa nwaanyị agụzie ya malụ n'ihe ọ ya eme ọ dị mma ọ fa ncha bụ ọgba aghara ọ bụ na udo dị mgbede anyasị di na nwunye anọrọ ana tụọ alo ka ụbọchị ya esi ebido echi ka anyị esi wee gaa onye butere ọgba aghara dị iche iche n'ezinụlọ ọtụtụ ọgba aghara kwa bụ di na nwunye biri n'udo wee biri n'udo na ọṅụ wee rụwa nwaanyị nụọ di na nwunye bigide wee mụgide nwa mụchacha nwa nwa too ọgba aghara bido kedu ihe bidoro ya nwaanyị amala nke bụ nwa ya maka na ọ kpatara ego onye akpatarọ ego abụzị mmadụ nwere ebe ọ na-agwa okwu anụmanụ nke esiwe ndị siwe a na-ekwu edekwala anthony nri edekwala paul nri kedu ndị ọ na-akpa afọ ife ndị kpatara ego na ezinụlọ bịa ndị na-akpatarọ ego bụzi gịnị anụmanụ gị bụ nwaanyị o si n'elu wee bata bụ nwa gị ahụ na-akpatarọ ego ọkwa ofu ala a ị bu n'obu ka iji wee mụọ ba ncha zụọ ba ncha niile nne na nna unu etizina nkewa n'ebe ụmụaka unu nọ n'ọba nje ahụ ọgbaghara ezinụlọ nke kpatara ego bụ mmadụ nke akpatarọ ego bụ mmadụ ofu anụ arụ ahụ ka ba ncha si niile wee pụta ekwuru ịra aka niile abụrọ ofu gbakọọ mkpụrụ aka dị gị na-ese dị gị n'aka ka ị fụ na ba ncha ararọ ịra o nwere nke karị n'ime ya nwee nke ka ibe ya nwee nke ka bu ibu nwee nke ka nwee nke ka ogologo otu a ka ọ dị n'ezinụlọ ụfọdụ bụ na ọ mụsịrị nwa nwa ya nwaanyị nke nụtara ezigbote di ọ bụrụ ezigbo ọgọ nke anụtazi ezigbo di ọ bụrụ ajọ ọgọ ọ bata bịa ibunye nri abịa anya arụ ọ na-akpọ iyi anụmanụ abịa ka ọgọ m a mụnwe nke anyị enye ebe onye da ka chi ya kwatu ya mee ya ebere na ọ ya ekunye echi ọ nara adịgide unu esi n'aka unu tinye ọgba aghara ezinụlọ ị mụọ ụmụaka ise ụmụaka ise ahụ nwee ịfụnanya na-ese n'ime ba ncha nye nwere onye ị fụrụ n'anya iche nwe nwere onye ị kpọrọ asị chukwu emerọ ajọ ife wee chịnye gị na-ese maka na ọgụjọ ọjọọ chukwu wee nye gị ebe o nyere gị ụmụ na-ese anwa mee ka ba ncha dị n'udo mee ka ba bụrụ onye aghana nwanne ya mee ka ba bụrụ onye na-eme ife ka nwanne ya malụ ekee gị na ezinụlọ ị kpata ego ihe e kere ka i nyere ụmụnne gị aka ka ba kuniri eji akpụrụ ọkpụrụ nkiri di ya ofu onye nwere ego na ụmụnne ya nọ n'afụfụ ofu onye nwere ego na ezinụlọ na gịnị nọ n'afụfụ ihe ọ bụla ị na-eme ego bata gị n'aka nyere nwanne gị aka ka o kuniri maka ị bụ onye a na-enyere aka uche gị dịkwu ya ụfọdụ bụ na nwanne ya akpata ego ka a nyere ya aka ọ sị nwanne ya gwọrọ ọgwụ ego ka ọ gwọta ọgwụ ego ya ị chọrọ inwe ego jee gwọọnụ ọgwụ ego anwa ma ọ na na-agwọ ọgwụ ego ka ị chọrọ inwe ego ị ma na ọ gwọrọ ọgwụ ego kedu ihe kapụ nwa ya ka ị bụrụ onye ụbịam ee akpata ego na-enwe ajọ ọnụ ba ncha bụ nsogbu enwere n'ezinụlọ nwanne gị nwee ego ọ bụ na-atọ gị ụtọ na o nwere ego na chukwu ya-agọzi gị ndị nne fụ ụmụ gị niile n'anya ma nke nwere ego ma nke na-enwerọ ego ụmụaka gị nwebe esemokwu pụrụ na center fa naabọ etiti fa naabọ dozibe edozibe ya enwene onye kwere nọ n'ofu eri afọ ka ncha si wee pụta ụfọdụ ekee ezinụlọ ịbụọ ndị a awụrụ ụmụnne ndị a awụrụ ụmụnna ndị a wụ ndị mama ha fụrụ na- fụrụ n'anya ndị a wụ ndị papa ha fụrụ n'anya kedu ebe akụkọ anwa si gị bụ di na nwunye kere ụmụazị gị ịbụọ mgbe ị fụ ndị a n'anya di gị fụ ndị a n'anya ọ bụ ezigbote ife ajọ ife ka ọ bụ ọ bụrụ na nwa ya nwaanyị mee ife na-adịrọ mma di na nwunye gbakọ aka barị ya mba ya enwene onye kwụrụ iche ọ bụ nwa ya nwoke mere ife dị njọ gị bụ di na nwunye gbakọ aka barị ya mba ụfọdụ ezinụlọ tata ya aga nwa na-eme ife dị njọ nne ya na-aba mba nna ya na-asupport ya na ife ọ na-eme amaka kedu ife ị chọrọ ezinụlọ anwa ka ọgbaghara na-adị na be gị ọ bụrụ na nwatakịrị mee ife nne ya pịa ya ịtarị ọ gbajere nna ya nna ya pịakwa ya ọzọ ọ yazị eme ife ahụ ọzọ ọ maa na nne na nna ya mere gịnị a- akwụdorọ ya n'ife dị njọ e ji ọ sepụ aka na ya mana ọ bụrụ na ihe nwa gị na-eme ihe dị njọ nne na-abarị ya mba nwa na-akwụgharị ya nna na-akwụgharị ya ife ị na-egosi nwa anwa na nne ya abụrọ ezigbote mmadụ mana ị- ịbarị ya mba otu nne ya si barị ya mba ọ sepụ aka n'ife dị njọ ma nna bakwuru ọ ma mezi ọzọ onye akwụrụ mmiri n'ezi ya na ihe na-ebute ọgba aghara erika o si nne n'aka o si nna n'aka site na mgbe e bidoro ka e kwuo okwu ịnụ ya bụ di na nwunye a. ọtụtụ ezinụlọ tata o nwere ndị nwa fa eje ka ya nụọ nwaanyị nne na nna ya ajụ ị mara ife o ji jụ ee na a sị na nwa a mụrụ nwa n'ụlọ na-abata na nwa ya ayarọ anụ ya ka m jụọ gị ajụjụ gị bụ nwaanyị na nwoke na-ekwu ya ọ bụ na ọ wụ nwa gị mụrụ nwa n'ụlọ ma chukwu ekwena ọ rọzị mmadụ ya-abịa nụrụ ya ị ya-eji maka na a sị na ọ mụrụ nwa n'ụlọ o nwee onye ọgọ ma nara agụ mmadụ adịghị ebe nwa ma onye ọ nwere ọnwa na ngwa ewere uche wee so ya onye ahụ ị na-eje na ọ mụrụ nwa n'ụlọ ị maara omume ya ife dị mkpa ị ya-ajụ bụ nwa a nwa m na-eje ịnụrụ jee jụọ ajụjụ si na ajụjụ ya ma ajụjụ ka ị malụ ma ọ kwa nwa gị ma ọ kwa nwunye nwa gị ọ bụrụ na nwunye nwa nabata udo adị n'ezinụlọ ọ rọzị mmadụ na-eje be mmadụ jee mee ego o nwee onye nwaanyị a mụrụ nwa na nwaanyị nọ be nna ya mụọ ma nwa duru ma nwa ọ mụrụ nata bịa udo ma dịrị ya ife ụwa bụ na akara ụwa ka o si ọ na ị mara ọ ka ị malụ echichezina akọtọsi na o nwee ezinụlọ na-enwe ọgbaghara kịta kedu ife ọ bụ na ọ bụrọ onye ya chọrọ ịnụ ka nne na nna ya biri ya afụgo m ndị nụrụ afụgo m nwaanyị jee nụọ nwaanyị gwa mama ya na onye ya ya anụ n'ọgwụ na onye mere ebe a ji bụrụ mmadụ tasịgharịa ahụhụ n'ibe anyị ejikwu ya gwọgwụ anụ ya ga abụ ndo na ọṅụ na ọmụgwọ ihe ma mmadụ ya nne na nna ya sịkpa ma ya na nọ nke ha gwụ ụdị mee ego nwaanyị adụnata ya nne kpọọ ya nne si ya nye dụnatagbo nwaanyị chọọ ka ịnụghazi anya gbapụ nwaanyị na nwunye na nne ya ọsọ jewalụ o mere eme kedu onye ọ ya ata ụta ọ gụ bụ nne o ji dọtagbo nwaanyị ngwa nụwazịa ya ụmụnne m nne na nna etinyezina ọgba aghara na ezinụlọ n'ebe ụmụaka unu nọ nwa gị ruo oge ịnụ nwaanyị nelụ anya ụwa asakwa anya ọ bụrọzị ụwa ahụ a nọ na mbụ ka a nọ kịta mgbe a na-erute nwaanyị kụbalụ nwoke ibe obele nwa i debe ya sị na nwa gị anụ ya ka ị zụba ya nwa jite ka ọ nụọ ya ụfọdụ meri ọbara ụfọdụ meri ọgọba abịa nwa nwezi mgbe agụta eto ọ sị mba na ọ rụrụ obi dị ibe na ọ ya azị anụ ya ọrịa na-enwe ọgba aghara ọnya na-aba ịnụ nwaanyị na-abụ ọ gwara na nke nwunye nne ya nọ nne lụta ndị nne na nna ka anyị nelụ anya n'ife anyị na-eme enwezina ọgọ bịa be gị ị kpọọ ya ajọ ọgọ kama na-ekpe ekpere ka chukwu nye gị ezigbo ọgọ o nwekwara onye nụtara nwaanyị o nwekwara onye nwa ya bịa nụrụ nwaanyị nwoke nwere ego mekọta na ikpeazụ chukwu enyere ha aka fa kunie afụgo m ebe ọ mere mechaa rịa onye ahụ nwere ego bịa bịa be ndị ọbịa rụọrịa ụlọ ife ka mkpa na ezinụlọ bụ gịnị nghọta ezinụlọ obu ọcha dị n'ime ya bụ di na nwunye a na-anụ anụ ọtụtụ ezinụlọ taata bụ na nwaanyị ka chukwu goziri ụmụ nwoke nụta nwaanyị oji osisi ojiri afọ chukwu egozie nwunye ya kedu ihe na-ese okwu gosizie nwaanyị a nwere ọ na-agbara gị mbọ n'ezinụlọ ya na-egosi ya ka ma ị na-enyi ya na-anụ asara ị mara mgbe enyi ya nwoke nye gị ya ị ma ma nwoke nke giri ya na nwoke nwaanyị mara mma abụrọ sọ abụrọ sọ abụrọ sọ nwoke so so nwoke na-anụ ya onye gwara gị na ọ gụ ka gị si wee mara o gosiri gị nwoke na-ebi ajọ ndụ iji were etu uche gị na ya ọ bụ na mbụ ka anyị na-ekwu na ụmụ nwaanyị bụ gịnị oriakụ ọ bụrọzị ọ bụ kịta ụwa asasịla anya rinne ụmụ nwaanyị na-enyeziri ụmụ nwoke aka ị bụ nwoke nwunye gị kpatara ego na-enyere gị aka dughachi ya n'ụlọ mee ka ọ mata na ọ gụ bụ chukwu nye ya obu ọcha nke ụlọ megosie ya ka obu na-atọ ya ụtọ

ọ bụrụ na nwaanyị ma na ya nụọ di tata di ya nwụrụ o je anụ ya nwoke ma na ya nụọ nwaanyị tata echi ile nwunye ya nwụrụ o je anụ ya ọ bụrụ na mmadụ ma na ya buru ọgbatumtum pụọ n'ezi o zuo ya mberede ọ ya apụ ọ ya rapụ amalụ m amalụ m juru n'ụwa ibiribi ka anyị ji bi ụwa ibiribi a ka anyị ji wee na ụmụnne m ka anyị sepụ aka n'aka ka anyị sepụ aka n'ife dị njọ ejizina mma na akịdị na ejirọ mma ebi akịdị ibe m na-akọwara onye ọbụla gịnị ka anyị sepụ aka na esemokwu ezinụlọ na ibe na-emerisi nne na nna n'aka si unu di na nwunye n'aka bido tata gaba ka ị na-anụ okwu a were mee ibe ọ bụrụ na gị na nwunye gị na-enwe esemokwu baanụ n'ụlọ ka unu dozie ibe na-esere unu ọ bụrụ na gị nwoke na-ege ntị mgbe ọbụla ị pụta asị gị mgbe ọbụla a na-asị gị na nwunye gị dị ime na nwunye gị emerọ jee ahịa gị gote ugegbe na nwere ofu anya na ofu nt- ofu ntị ka were ya nụwa nwunye gị ụfọdụ ndị ahụ na-akọrọ gị nwunye gị sị nwunye gị asịrọ ụfọdụ bụ ndị na-enye nwunye gị ọyị nwunye gị jụ ọ dị agwa ya akọrọ gị echi na ọgwa ya jibu nwunye gị ebe bụghị ebe nna ị bụrụ ewu i kweta ibe o kwu lụsa nwunye gị ọgụ ọ na-atụ ya ọ bụrụ na ị marọ mbọsị ị dara iwu mbọsị ị dara iwu mbọsị mbọsị ịnụ bụ ị sị nwunye gị na ị fụrụ ya n'anya ọ sị gị na ya afụ gị n'anya ọ gwara mbọsị unu dara iwu di na nwunye ọ na ị mara ka ị mara mbọsị ya ka mpakara ji unu na-abụ kedu ebe ịfụnanya ahụ unu ji wee nụ di na nwunye dị ka m jụ unu ajụjụ kee ebe unu tufuru ya ụfọdụ eburu nwunye ya o etiri nwunye ya wesịrị tupu di ya na ana gba nwunye ya ọtọ ọ maka kedu ihe butere ya maka na a sị na a sị ị fụrọkwa n'anya bata buru nwunye tiwe gbara ya ọtọ were ibe ndị be gị ji emere ibe oriri wezieri ya we- we- gosi ụwa niile mebe ibe a unu egezina ntị na onye sị onye asịrọ ụfọdụ ụmụ nwaanyị bụ di ya tata kedu ibe ọ bụ onye nna ji si ya na ji fi nwunye ya di ya ebe nna eji fukwu ya ebe nke nna eji gbogo ojiro gwada ụfọdụ ezinụlọ na-esi nwaanyị n'aka kedu maka ibe ọ bụ nwaanyị na-agwa gị okwu na ya achọghịzi ibe dị otu a esibe ya eme nya mere ọgbaghara obi di gị o mara obi di gị mara obi di gị ka di gị mara obi gị ụfọdụ nwunye ya sekpuru ana na-ayọ ụlọ ụlọ biko kene na ya achọghịzi ibe dị otu a ọ na ya laikirọ ya biko kene ikwere aka kwee na ya ụfọdụ ọnwụ dị n'ezinụlọ tata bụ nsogbu ezinụlọ adịghị udo ezinụlọ na-eweta nwoke ụfọdụ gara akụkọta n'ụzọ ọ tuburu nwụrụ maka echiche mkpụrụ obi olulu ya ya ma nkiri ya ejetere ụlọ m ya na lota ya na isiokwu m wee bụ na udo ga-adị n'ezinụlọ ihe na-ebute nsogbu ezinụlọ ka m gwara unu mgbe ị na-ege okwu a mara ebe i si ada ya bụ iwu ị sepụ aka na ya mee ka udo dị n'ezinụlọ ya chukwu nye gị nwaanyị kpatala ego kwudo ya kee ya ajị n'ukwu ka ọ bara gị na ya enyoziri ya kọtọrọ ya ụfọdụ ihe ahụ ị na-apịa nwaanyị amara maka ya ọ nara echi ya ị na-enyu ya ị na-evu ya iwe na mmerọ ifekọta ofu mbọtọ sị ka ndị mee ihe ahụ ị na-ebu ya ka mgbe iwe emezi nye ka ọ mee kere emebiri ezinụlọ ya ọ gị bụ nwoke mebiri ezinụlọ gị ọ na-emara ọkwa ị mara ụfọdụ ụmụ gị ya bụ ụtụtụ ọ marọ ka esi eje marọ ka esi arụ marọ ma nwaanyị na-egbu gị marọ bere bere marọ ma nwaanyị na-eri nri ma ha na-eri nri ụfọdụ akpata ya bụ ego ma ya ma ya ma ya bụ ego ara arụ ọrụ na bịa ịfụ onye ezi na-azụ ọka ọ mere- ọka ọ bụrụ ụzọ onye nke nna onye nke nna kpatazia be gị bụrụ onye ọbịa ma ekwu okwu ọmaka kedu ihe nụrụ nwaanyị ahụ ọ bụrụ na ị nwere i gosigoro nwunye gị na ị nwere ọ mara na ị nwere gosi ya onye erebe ị nwere ma ede egosi ya nyegwuru ihe okwu ọcha dị n'ime ezinụlọ a chọrọ achọ na ọ ya bụ isi mbido okwu ejizi mmegide na anya ukwu were anụ nwaanyị intimidation o nwere ebe ezu ya ma gị bụ nwaanyị na-edighị anya na ọkwa ya bụ ugegbe ji ụlọ ọkwa ya bụ pillar ji ụlọ adị n'ije na ije esi n'ike onye di ya nọ ndụ amarọ ife onye di ya nwụrụ anwụ na-agabiga gị bụ nwaanyị di ya nọ ndụ na gịnị kpọrọsie ya ajị ike n'ukwu n'ọkwa nnukwu iwe ka ọ bụ nwoke ahụ na-asị gị gbuo di gị ka gị na ya wee dịba mma na ọ bụ ka na ogbowu mgbe arọ abatala arọ ọzọ jụọ ma ọ ya sị gbuo di gị mgbe ahụ ebibi ime na onwe gị gị bụ nwoke nwaanyị na-asị gị gbuo nwunye gị ka o wee bata ọ batazi ọ bụ chukwu nwaanyị ọ bụzi nwaanyị ahụ nwaanyị anyị dịrị ka ọ ya bụ ọ bụ na akwa ka nwunye gị na-aga o yiri ọ maa ya mma doziri ya ka ọ dị gị mma n'anya ọ bụrụ na ịbụ nwaanyị ya gwa n'ezi ọ na-atọ ya ụtọ ọ na-atọ gị ụtọ mee ka nwunye gị dị otu anwa ma gị bụ nwaanyị a na-eru unyi tọọ nụọ dozie onwe ka ị dịwa ọcha njikọba onwe gị mma maka o so ụfọdụ na-ebute ọgba agha ọrụ nwaanyị chi na-eri ọ mara ọgọdọ kpuchie ara na-aga potom potom ị jụọ ọ sị ya ka na-achọ di di gị na-achọ nwaanyị ọ na ị marọ ka ị mara dozie onwe gị mma mee ka ụlọ gị dị ọcha sụọ akwa gị asụọ wụsie arụ ike ma onwe gị ị na-adị mma di gị na-afụ gị ọ na-atọ ya ụtọ ka mmasị ya eme ka nwaanyị a n'anya nwoke ahụ dị anya n'ezi nee nwaanyị ọzọ anya n'ezi ka onye ebute ya onye osi ebute ọgba aghara otu akwa na ụfọdụ ụmụ nwoke wụọ na arụ nsogbu sụọ na akwa sụọ nsogbu ị na-esifu emere asị nwaanyị emegbuo gị ma ọ gị ji aka gị eme onwe gị chịrị akwa gbanye na mmiri ọ bụ gị nnekwu ọrụ ụfọdụ ezinụlọ tata ọ marọ ka nwunye si eje ma ka nwunye si ana ọ maka nwoke amarọ ka nwunye si eje ọ marọ ka o si ana ụfọdụ amarọ ka di ya si eje ọ marọ ka o si ana ọ dịrọ unu mma unu ara azụrụzi ya nwunye unu ọgbaghara n'ime onwe unu wee were ya wee mụọ ụmụazị ị nọ n'iru nwa gị na-eti nwunye gị ife kedu ihe ị na-akụziri ụmụazị ajọ ife iji were eweta o tie nwunye ife sị na ọ na-eti ife ọ ife ị kụziri ya ọ na-aga eji na kpọrọkpọrọ nkirikwu ya nne ewu na-ata agbara nwa ya na-ene anya nne ewu na-ata agbara nwa ya na-ene anya ya na isiokwu m bụ ka anyị sepụ aka na ọgbaghara ezinụlọ udo dịla atọdụ ezinụlọ ọbụla ị fụrụ enwere udo na ya wee tọọ ụtọ ọ gbaa arọ ahụ ọ gbaa arọ iri a ka na-eri ife ọma ewepụtara ya bụ udo ezinụlọ enwere ọgbaghara ụgwọ ọnwa ofu ọ gbaa arọ aka eruzi ọnụ mmebi emebi n'ime ya ọnụ na mara ọka ịmara ụfọdụ nwoke ya anụ nwaanyị ọgbaghara aga ọ chụpụ nwunye ya kpọchie ụzọ ọ na-atọ gị ụtọ n'obi ịbaba emechie ụzọ chụpụ nwa ya n'ilo mmiri na-ezo ọ na-ama ya ebe ọ bụ na ya lara igwe ụlọ arabata n'ụlọ kedu ebutezili ya nwoke na-anụ ibe ya ọtabịa nwunye ya ọ anụmanụ ka ọ bụ ka ọ bụ ewu nwoke na nwere elu ibe gboo gboo ị na-akụ nwaanyị ma nwaanyị dị ime nwaanyị nọ n'ọkara mmụọ n'ọkara mmadụ mgbe ọ dị ime i tibe ya ife ọ maka ọgwụ na-eme gị ka o nwere ihe ị na-eri n'aka ọsụ ya sepụ aka na ya ma gị bụ nwoke nwaanyị na gị bata i were nwere nwunye mere ikwu di were di gị mere akụmakụ onye ma ị maka isikwa ya mbọsị ikwu ọnya ọ maka fa ncha bụ nsogbu ezinụlọ ụmụnne m gị bụ nwoke ya na ife m na-akọwa bụ udo ya adịla unu ụmụnne m ọ ga-abala unu mgbe ị nụrụ okwu a tinye ya n'ọrụ na ọ ga-abala gị onye na-anụ onu ya bụ dọkịta arinzechukwu bụlan udo ndị ụwa n'enugwu ukwu ochekwa obodo ọba egbocha nwere enugwu ukwu na ụmụnri ambassador for peace onye ka unu na-anụ onu ya ị nee anya n'iru onyonyo anwa ị ya-afụ akara iji enweta m o nwere nkọwa na-edorọ gị anya ohere dịkwa gị kpọọ m akpọ mama na-akwa like flashing na ebe ọma akpọ nwa ajọ eji ọnụ m kọwara gị Ị jee na YouTube ị ga-enweta ya. Ị taịpụọ Udo Ndị Ụwa, Udo Ndị Ụwa TV, Instagram, YouTube na Facebook na WhatsApp ị ga-enweta ya. Ọ ga-abala gị mgbe ị na-eme nke a mgbe ị nụrụ nzukọ nwanne gị. Chebulukwara m n'izuụka nabọ na-abịa abịa. na ị ga-anụkwa onu m ụbọsị fraịde bụrụ ụbọsị izuụka bụrụ ụbọsị ise na izuụka udo dịlị unu nwanne m ọ ga-abalụ unu ma bakwazịa m onwe m udo dịlị unu